nna m ndewo daalụkwa dịka anyị siri malụ onye bụ na dịka anyị malụgo onye ị bụ ee eh, mana ọ ga-akwa anyị ọ ga-akara anyị mma ma ọ bụkwa na ị gwa ndị Igbo na-egekwa gị ntị kịta ndị na-aka mara onye ị bụ afa gị obi dị ka dịkwa m aṅụlị ka ndị Igbo amaka si wee na-eme ka ebe a na-aga aka m abụkwa Chimdi Chiama ndo nke mbụ na Nando ovu nwa e ji kwelụ ana evi nwa a mụrụ n'ụkọ nwa odogwu amụcha gbue ebunu oji ozi chineke aka m abụkwa ya otu a ka o si dị ndewo Eh, nna biko n'ụbọchị nke tata ọ ga-akara anyị mma ma ọ bụ na ị kọwatụrụ anyị ee ihe bụ ọjị ọjị igbo ọjị a na-ata ata ihe ọjị ihe bụ ọjị
Ee, nwa m daalụ rinne okwu banyere okwu ọjị a kwesịrị mbọsị ị ga-ekwu ya igbo ezue maka na ọjị bụ ọjị a kpọrọ ya ka ọ bụ ọjị jikọrọ igbo ọjị jikọrọ ife dị iche iche ọjị bụ mkpụrụ osisi mmụọ eji akalịsa chukwu ụka i nee anya ka m bido gwa gị na yoruba ama eme mmemme ma va ebuterọ ọjị ka m gwa gị na awụsa ama eme mmemme ma va ebuterọ ọjị ife awụsa ji anụ nwaanyị bụ ọjị na ejirọdị mmanya na ọjị bụ nkata ọjị nkata ọjị nkata ọjị ọjị na-aga ije ewebe na ala Igbo ọjị bụ ofu ife Igbo niile na-asọ anya maka na ọjị bụ osisi anyị ji agọ ọfọ ịma na a na-ekwu ịgọ ọfọ ụfọdụ ama aghọta na ịgọ ọfọ bụ ikpe ekpere ọjị bụ ife igbo na-eji n'aka wee na-ekpe ekpere ọ nya butere na ị fụ ọjị ọjị epeka mana mmadụ nnụ na ili nọdụ ebe a waa ofu ọjị ya elutecha onye ọbụla ọjị bụ ofu ife na-eji obiọma eke ọjị bụ ofu ife a na-ada ekebe aghụghọ ada abata mana opekekwa enwere ike bute akpa rice iri n'ebe mmadụ iri na ise nọ eme ya wuru wuru ebusa akpa rice na ụfọdụ ama eketa enwere ike mmadụ itenaanị ekelie ma mmadụ ịsatọ ekelie ndị ọzọ eketa mana ọjị bụ ife na a ga-ewepụta iji gosi gị na ife a bụ ife igbo na-asọ anya iji gosi gị na ife a bụ ife mkpụrụ ozi chukwu wepụtara sị ka ụwa niile weli ya wee na-eme gịnị wee na-anọkọ ọnụ ọjị na-agbala anyị ama ife chukwu chọrọ ka anyị na-eme ife a chukwu chọrọ ka anyị na-eme bụ a, i weta ọjị ị fụ ka ọjị si wee dị iche iche ma jikọọ onwe fa ọnụ e na-ekwu na ọjị jikọrọ onwe fa ọnụ o wee nọọ i debe ọjị ọ nọọ wee kwuru ọnụ arọ kwuru arọ ma dịkọkwa ọnụ a gwa gị na sọsọ ife na-agbasa ọjị bụ gịnị bụ onye ọzọ mana ọjị nọdụ n'onwe ya ọ nọkọdo ọnụ ganye na o luo na onye ọzọ bịara mee gịnị gbasa ọjị nya ka ọjị na-akọwala anyị bụ igbo na anyị bụ igbo dịka ọka ọjị ọnwa dị ya mana anyị gbara agbalụ ndị dị iche iche nkịtị fa na-agbasa anyị etu a ka ọ dị n'ezinụlọ ọ nya mere na e je ịnụ nwaanyị e bido n'ọjị ya mere na a bịa ka aza izu e bido n'ọjị a na ife anyị ji ebido n'ọjị bụ na ụmụnna zukọsịa e wepụta ọjị ndị otu zukọsịa e wepụta ọjị ka a gọọ ọjị ka e wee dị n'otu a dị n'otu ka e wee ghara ime gịnị ka e wee ghara imebi emebi ka a dị mma ka anyị malụ amalụ na ọ bụ ịdị n'otu ka anyị ya-eme mana onye ọzọ bata na ọ ya-eme gịnị na ọ ya-agbasanwu anyị ya e weta ọjị n'otu a gbasakwuo nya ka anyị malụ na aka ọzọ na-agbasa ọjị na aka ọzọ na-agbasakwu mmadụ e je ịnụ nwaanyị e wepụta ọjị ya bụ ọjị epekakwanụ ọjị adị ejukwukwanụ afọ mana onye ọ na-elurọ ọ ya na-akwa na-eme maka gịnị na ọ dị ka ife e ji wee kpee udo na ọ dị ka ife e ji wee sị gịnị Ny- ọ bụ nọ na eh, house of reps or eh, senate a sị gị na ọ gịnị na ọ mace e bupụ mace ọ bụ na enwezi house etu a ka ọjị dị e wepụ ọjị ọ bụlụ ya bụ na mmemme adịrọ o nwere mmemme i je mmemme ndị maala ife na-eme ị fụ na ọ bụ na ọjị adịrọ na ọjị nwere ike idebe unu bido n'elekere mbụ wee ruo n'elekere asatọ ebe a na-eche ọjị ka ọ bịa maka ọ bụ na ọ bịarọ na ife akarọ ebido mana ndị na-amazi taa bịa nọkọta fa bute aṅara debe sị gị he ọjị abịa i jekwuo na mmemme e ji aṅara mee a na-agọrọ ọjị bụ na ọ na-adịkwu ka mmemme aṅara maka na ọ ife ndị uche fa na-ezucherọ ezu mee ụfọdụ na-emekọtazi bute biskit wụnye n'ife sị gị na ọjị abịa ọ na-abụ ka i we biskit gọba ọfọ ada eme eme ya na ọjị bụ ife na-ejikọ mmemme ọjị bụ ife na-ejikọ obodo ọjị bụ ife eji ekpe ekpele mkpụrụ osisi ewepụtara eji ekpe ekpele mkpụrụ osisi ọbụla na-alụ ife dị iche iche o nwere bụ ya na-ata ọjị sị na ife nya na-atara ọjị maka ọya mamịrị na-aya ya maọbụ na ife o ji atara ọjị maka isi ọwụwa na-awụ ya maọbụ ife o ji atara ọjị maka na ọ na a na-ata ọjị na ọ ife mmadụ na ibe ya ji anọkọ o nwezikwa enwe ike kwachatazi ya tabazi ya ọ tọba ya ụtọ ọ talụ gaba mana ọjị abụrọ mkpụrụ osisi mmadụ ya bụ o jecha afịa nata o gotela ụmụ ya ka ife afịa eji ọjị eme ife afịa ndị be anyị ejirọ ọjị eme ife afịa na ife eji ọjị eme bụ ekpele na ikwu okwu bara uru na ime ife igbo ga-eji wee nọkọ ọnụ ya mere igbo ji nwee nsọpụrụ n'ebe ọjị nọ ma a na-agọ ya ọ bụgodo n'ụnọ ụka n'ụbọchị taa a na-eme mmemme a na-eweta ọjị ọ ịmazia n'ọnụ isi ekpe ekpele nke gị i wee kpee mana ụfọdụ na ọ n'akụkụ ndị ọkwagburu ogoli na-akwagbu di ba na ọ n'akụkụ ndị ọ bụrụ ndị oyibo ba asị gị na ndị dị more catholic than pope ba nọzi na-agwazi gị hei ọjị ka ndị a na-agọ a na-agọ ya bụ ọjị anyị na-eti gịnị ise ife ise pụtara bụ amen ife amen pụtara bụ gịnị yes iji gosi gị na ọ dị na mbụ dị ọ ndị oyibo sịrị i will present kola to you kedu kola a na-epresent ọ kwa ya bụ ọjị ekenekwe m unu ndewo biko um, etufughị mgbe kọwatụgodoro anyị otu ọjị si agba ọjị gbaa ịbụa gbaa ofu ka ọjị si agba ee ọjị ọjị ọjị adara anara agba ofu ọ bụ na ọjị gbaa ofu ọ bụla ya bụ na ọ gbara mvilidamvi ive a na-akpọ na ive gbara mvilidamvi ife na nke bụ eziokwu na ọjị gbaa ofu n'aka gị ọ ya-afọ gị ma gị tụpụ ya n'ala maka na ọ gbazirọ agbazi ọ dị ka alụ n'anya ma ị na-ekwu anyị fụ na ọ da agba ofu na ife ara eme na nkịtị ọjị gbala ịbụọ abụrọ na ọjị igbo na ọ gworo ọjị ndị Hausa na ndị Yoruba na-agba ịbụọ ọ bụrụ ụdị ọjị ya mana ọjị igbo ji bụrụ igbo bụ ịfụ ọjị n'ebe ọ gba ata nya ata bụ ịtọ ọjị gbara ịbụọ enwere ife ọ kụziri na ọjị na-ekwo ekworo ka ọ bụ ọjị na-achọrọ gịnị ọjị na-achọrọ igwe ka ọ bụ ọ nya mere oyibo ji mechaa sị gị na three abụlụgo crowd nya three ịtọ abụlụgo igwe nya na ọgba ịtọ ọ bụlụ ọjị ikenga ọjị ikenga a bụ ọjị nwata kwudo ọjị ikenga bụ ọjị bịara oke okwu ọjị bịara oke ife ọbụla ya ọ bụ na ọjị gbaa ịnọ ọ bụlụ afịa na anọ izu na anọ ọ gbara ọfụma a na-ata ya ata ọ gba ise ọ mee gịnị ọ nabatara ọra ọgba isii ọkụkọ abago okwu ya ọgba ịsaa ọkụkọ abago ya o nwee obodo na-eweta na isii nwee obodo na-eweta na ịsaa mana ọgba isii onye walụ na-achịkọrọkwa wee na akpa maka na nnekwu ife mana ọ bụ na onye mara ife na-eme nọdụ onye gwọrọ ka echili ya wee na ka ọ bụrụ ife lụrụ onye ọbụla na mba nụnụ nọ ife emebe emeeli egọọ ọjị ataa ọjị nwee ọnwụ dị n'ime ya ọgba ise egbupụrụ ya ọkụkọ ife niile ndị a bụ ife ndị dị mbụ anyị wee pụta ọ bụrụ na ndị mụrụ anyị ndị debere ebe anyị nọ ọ bụ na va vụlụ ya ka ife na-eziri ezi eme eme ya eme maka na o nwebere ebe emelie nọọ ife ọ na-eweta ebe ọnwụ ọ nwere ọjị ya bụ ọgba ịsaa asị ji echilechi ya alụsị anara eme eme na mmadụ na ibe ya ejikwa ya nwee ọnwụ iji wee gosi na ọ na-eweta ọnwụ iji gosi onye ọbịa sị na obi ya dị ọcha
ife eji ama na ọjị esike bụ na ogbu mmadụ ọme alụ ada awatakwana ọjị gbalị ịsaa onye na-egbu mmadụ onye na-eme alụ ọ da awata ọjị gbalị ịsaa ama nya wawa bido taa nya jee n'ose ma ọ bụ nya jee ebe a na-ele ọjị gobe ọjị wawa ọjị ọ ya-awata nwere ịsaa sị tụnye ya na ọ dịrọ ọjị ọ ya-awata nwere ịsaa na ọ na-esi n'obi dị ọcha ọ na-akpakwa ezi ije ya na ife ọbụla nwere ife chineke ji egosi ụwa ọ nya merụ na ndị ọcha na-eme eweta ebe a eweta ebe a ewekọ onye ọ na anyị na ndị ọcha esika igwe na-ekwu okwu ka anyị na-ejizi tata onye jide ọ na-akpọ nwanne ya igwe na-ekwu okwu bụ ọgwụ a gwara agwa maka na ọgwụ bụ teknọlọji ma a gwa gị na ọ teknụzụ ọ eweta nke weta nke ekechie weta nke weta nke ekechie weta nke weta nke ekechie ewe ugwu ya ma ebe dị etu ọrịa mana anyị amazi ife bụ nke anyị anyị menye ka ọ dị mma na-aga aga so na fa ncha bụ ife na-abụ na anada eweta ọjị a gọọ nya sị ọ bụ isi bụrụ isi ma ọdụ enwe n'ube na ụkwụ onye ji bịa ka ọ ga-ejiri were na-eme o jiri ọjịrị akọ na-asị sị gbuolie mmadụ na mmadụ bịa bụ onye igbo ife anyị ji mara igbo ife izizi ị ya-enye onye bịara be gị bụ ikunye mmiri maka na o si n'ije ọ nwụọ ọ nọdụ ala i bunye mmiri ọ kwaa aka i meeli ọjị o nwere okwu nwere isi a na-ekwu ekwu anaghị ekwu okwu n'ala Igbo ma sị ebidorọ n'ọjị ọ nya mee e ji sị gị na ọ dị mma na nze ya-ata ọjị na ọ dịrọkwana mma na nze ya-ata ọjị okwu nube inu nze ya-ata ọjị okwu tọba ụtọ na nze ya-ata ọjị maka ọjị ka a tachaa e wee kazie afọ okwu e ji bịa na onye bịara i wee meeli ọjị i mechali ọjị ọ tachazịa o nwezi ife ọzọ jie maka na onye tala ọjị bụzi nya kpụ okwu ya n'ọnụ ya na ọ bụ ife ziri ezi kwesị ekwesị na onye igbo ọbụla ị bịalụ be ya mgbe nwoke bụ nwoke mgbe enu bụ enu ụgwa chi efo ụtụtụ nwoke awapụgodu ọjị ụtụtụ be ya wee were kpee ekpere kene chukwu n'ụbọchị nke a mgbe anyị na-ekwu ife a ebutebela anyị nkụzi nke kraịst nọ emechaa onye eme na ụfọdụ na-eme onye wee kpechazie ekpere sekpulu ana bịa kpechere kraịst pụta ọ waa ọjị ụtụtụ be ya maka gịnị maka na o nwere omenala chukwu nyere anyị n'aka ọ sịrị anyị anyị narụkwa n'anyị sọsọ ife a na-agwa gị bụ ewekwana ọjị maọbụ iwelite ọjị i wee na-asị alụsị nke a bịa taa ọ sọrọ gị emena ya ọ bụ na ị fụlụ na ọ bụ na ị malụ na ị bụ onye ụka a kristian na ofufe nke gị ekwukwana ya ọzọ ọzọ ndị na-abụ ndị pagan ndị bụ pagan bụ ndị gịnị bụ ndị na-efe alụsị ga-abụ o were ọ kpọọ ife ọ na-efe ya bịa kpọma chi nke ya ngịnwa na-efe chineke bi n'eluigwe gịnwa bụ onye na-eso kraịst bụ i weta ọjị nke gị kpọma kraịst ya bịa na ọ chi nke ị na-efe ekele gị ndewo nna m daalụkwa ndewo daalụ ee nna m ndewo ya daalụkwa sọ igbo amaka ekene m unu ihe adị nna m
ee biko em, kedu otu nwaanyị si awa ọjị anara eme ya eme nwaanyị ada awa ọjị na nke bụ eziokwu bụ na ọ n'ọjị ka a na-anọ ama na nwoke tọrọ nwaanyị ọ n'ọjị ya mere nwaanyị ada awa ọjị ọ bụ na eweta ọjị ụmụ nwaanyị n'ọnọdụ nwaanyị ibe ba ife ba eme bụ achịtalị ba ụkwa ba taa ma ọ bụ kpotalị ba ọka ba taa ma ọmalịba osiri ekute ofe alacha ofe mana ọ bụrụ na ọ nọ mmemme na abịara ije a na a ya-awa ọjị nwaanyị mụrụ nwa nwoke dị mgba arọ ise nwoke dị mgba arọ ise anọdụ akpọọ nya nye ọjị o bie nya aka ba wazie ọjị nwaanyị ọ bụ na o luo na ọ ife a ga-eme eme na ọ mmemme na ọ nwaanyị dị mgbari nwaanyị mụtara ndị ụmụ nwaanyị ju ọ bụ na ọ sọsọ nwoke nọ n'ụlọ a bụ nwa ya ma ọ bụ nwa nwa ya dị mgba arọ ise nọ n'ụlọ a bụrụ nwoke akpọọ nya o bie ọjị aka ba wee waa ọjị taa and o bie ọjị aka waa nya eme gị na enyegoro onye nwe aka ọjị ya ọ nya mere na nwaanyị ada etikwa aka n'ọkwa ọjị na awachaa ọjị egbuwa ebunye ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke wechala ọjị etu esi ewe na mbe na mbe maka eji ọjị ama ka obodo si dị ndị tọrọ ndị na ọnụkwụ a tọrọ ọnụkwụ a asị ọnụkwụ a were ọjị onye tọcha na ya maọbụ onye na-afụ maka fa ewelụ asị ọnụkwụ a were ewelụ eji etu ọgbọ ka esi tọ eji etu ọgbọ ka obodo si dị eji etu ọgbọ eji ama ndị bụ ndị oru na ndị bụ ndị ụlọ ife ọjị na-eme erika erika mmadụ nwaanyị ife butere na mmadụ ada awa ọjị n'ikwunne ya bụ na nwaanyị ada awakwa ọjị ọ nya butere na mmadụ ama awa ọjị n'ikwunne ya

n'obi nna ochie ya na nwaanyị ada awa ọjị mana nwaanyị na-eme gịnị na-ebupụta ọjị ebupụta oke na ọlụ nwaanyị na ezinụlọ bụ ibupụta ọjị sacha ọjị tinye n'ọkwa bupụtelu di ya di ya wee nye ndị ọbịa ọ nya ka eji akpọ ba oso di eme nwoke wee gọọ ọjị ya a maka nna ochie gị epempe ị ya-agọrọ ọjị n'iru ya ị dị 200 years ma onye bụ mụtara nne gị ndị mụtara nne gị na ya nwee nke dị 3 years na ya ị ya-agọrọ ọjị n'iru ya onye ka ihe e ji ma na ọjị bụ gịnị usoro igbo ji eme gịnị enwe nsọpụrụ usoro igbo ji akwanyere ife ugwu e ji ọjị akwanyere nwaanyị nnukwu ugwu site n'ime ife ndị a gwara gị ya bụ na ọjị abụrọ egwu a chị ụtaba n'aka agba nke nwatakịrị nwaanyị nọkọta o weta ọjị gọọ ọjị wa o nweburọkwa nwaanyị meli ya n'ala Igbo o nwekwurọ nwaanyị na-akwakọ ime ya maka na nke ọbụla mere eme jọzụ na-eme gịnị na-akpụ onwe ya lụlụ a ọwọkwa onye ọ taa n'ọnụ ya na o nwere anya na ya ya ete ya nwaanyị ibi anya atakwuo ọjị nya bụ nwaanyị gọ abụzi ọ bụrụ nwaanyị ofeke dịkwu ka nwaanyị ofeke maka ofeke kpọma ofeke azụrụ ekelekwe gị ndewo nna m ukwu Bi- biko o nwe etu n'ala igbo ka e were o nwe otu o nwe etu nwaanyị ga-abụ ochie o nwe ebe nwaanyị abụ ruo n'arọ toruo n'olugo 100 years ruo ife ọbụla ọ ya-abụ e wee nye ọjị sị ya gọọ ee mgbe e eji wee nye nwaanyị ọjị ya gọọ ma ọ bụ na nwaanyị dịgide arọ agagide o wee luo 200 years ka i si wee kwu o wee bụ na a da akpọzi ya nwaanyị na a na-akpọzi ya nwoke nye ụmụ ụmụ ya bịazasị nekwe nna anyị ochie na ọ bụzi nna anyị ochie mana ọ bụ na ọ ka bụ nna anyị ochie ọ ka bụ nwaanyị ọ ya-agọrọ ọjị nwere echichi ọ ga-echi nwaanyị chi echichi sọlị ya echie nwaanyị chief dịka ba sizi echi na nke taata nwata nwaanyị chief echichi enye chifu niile a so ọzọ ife ga-eme bụ na ga-eme gịnị na a bịa n'ebe na-eme mmemme a ga-ebugali ọjị mana e bugali ọjị a sị ya were ọjị nye di gị ekenekwe m gị ọzọ ndewo